aw ni yanguma an bɛna burunin farisi dɔ de kɛ ale ko de man jan an ka pɔli sigilen ta kan an bɛ tulu dɔɔni dɔrɔn k'a la i n'a fɔ kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko an ka sɛbu tigɛlen misɛnyalen i b'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma an b'o k'a la k'a yiran ɲɔgɔn na dɔɔni n'a sɔrɔla sogo de b'i bolo a n'o fana ka di kosɛbɛ an ka sɛbu jinin jalen an bɛna kɛfɛn mugu k'a la kɔkɔ dɔɔni puwavuru mugu dɔɔni koriyandiri mugu dɔɔni ani papirika mugu dɔɔni n'a sɔrɔla nafɛn wɛrɛ muguw b'i bolo minnu bɛ se k'a sankɔrɔta ka tɛmɛ nin kan i b'olu bɛɛ dɔɔni fara a kan an b'a ɲaami ɲɔgɔn na f'a ka ɲɔgɔn bila dɔɔni o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka soja k'a la sa soja in kɛ ale de bɛ kabako da dumuni kan k'a sɔrɔ hali a m'a dabɔ a kama yɛrɛ a b'a minɛ k'a diya ka timiya wuli a la an yɛrɛ ma sigi ni timiya min ye a ji jalen filɛ nin ye an bɛ tuuru se an ka buruninw ma sa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a fɔ farisi de ni farisi ko kuma kɔni fɔra dɔrɔn an bɛ cɛɲumanya ko de la an b'a tigɛ tan cogoya in na k'a bu bɔ a kɔnɔ dɔɔni i tɛ bu in bɛɛ bɔ a kɔnɔna na dɛ a tigɛlen ɲuman filɛ nin an ka jaba dɔɔni tigɛlen an b'o k'an ka sɛbu sotelen kan puwavɔrɔn dɔɔni karɔti cerencerennen n'a y'i ja i b'a si an bɛ layi dɔɔni dɔrɔn k'a la n'a y'i ja i kan'a k'a la yɛrɛ ani pɛrisili ɲɔkirilen an b'o tilan laban na an mago bɛ se o tɔ ma an b'a don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'an ka da sigi an ka da sigilen ta kan an bɛ bɛɛri dɔɔnin k'a kɔnɔna na n'a y'i ja i bɛ se k'a kɛ pɔli la dɛ komi ne yɛrɛ ka da in pɛnpɛrɛlen don o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka buruninw ta k'olu dadada a kɔnɔna na an b'a da k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na o baara ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka kɛfɛnw ta sisan ka n'o k'a kɔnɔna na a bɛɛ kɛlen ɲuman kɔnɔna na n'o y'an ka kɛfɛnw ye an bɛ foromanzi mozzarella k'a la n'a sɔrɔla mozzarella t'i bolo i bɛ se ka foromanzi vashikiri k'a la an b'a datugu o ka yeele a sanfɛla la miniti tan ni duuru bɔɲango i t'a tasuma caya dɛ miniti tan ni duuru sera an bɛ zeyituni k'a sanfɛla la n'o ye olivu ye i bɛ olivunin dɔɔni filifili a sanfɛla la o n'a dundala ka di wa a b'a ni minɛ k'a pari ten dɔ an b'a datugu a da la kun miniti tan bɔɲango waasa u ka kolokolo ɲɔgɔn na miniti tan sera an b'an ka pɛrisili ɲɔkirilen tɔ k'a kan sisan o b'a tɔ yeko ɲɛ an bolo komi ne ka sɛbu tɔ tora ne ye avoka dɔ fara a kan nin burunin kan ka sɔrɔ bulanzeri bɛɛ la ale de cɛ ka ɲi nɔ wa a bɛ sin k'i teliya ten nɔ k'i kɛ gorobinɛni ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma sigi ni gorobinɛniya min ye an bɛ nin don don a kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka fɛnw pilaseli dabɔ ɲɔgɔn kan sa ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw nimaanaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ